ndeewonụ ndị ọma na-ege m ntì anyị abịakwala ọzọ na ihe omume anyị nke taa nke bụ asụsụ Igbo amaka n'ụbọchị taa anyị na-aga ileba anya na mkpụrụ abịịdịị Igbo gịnị bụkwanụ mkpụrụ abịịdịị Igbo a Anyị sị na mkpụrụ abịịdị Igbo bụ mkpụrụ edemede ndị ahụ e ji emebe ahịrịokwu. Ka m kwuokwa ya ọzọ. Mkpụrụ abịịdị Igbo bụ mkpụrụ edemede ndị ahụ e ji emebe ahịrịokwu. Mkpụrụ abịịdị Igbo a dị iri atọ na isii n'ọnụọgụgụ. Ha dị iri atọ na isii. Ha gụnyekwaranụ a,

o ọ pe re se she ti u ụ vi wi nye ze okay ndị a bụ mkpụrụ abịịdị Igbo mana ọ bụrụ na ị chọghị ichefu ya ka m gwakwa gị ụzọ ọzọ ị ga-esi wee na-echeta ya ha bụ anyị ga-eji ya agụ egwu ugbu a ka anyị gaanụ

Ọ bụrụ na ị chọghị ichefu ya, mgbe ọ bụla i chetara egwu a, gị echeta otu e si agụ mkpụrụ abịịdị Igbo. Ka anyị gaakwa n'ihu. A bịa na mkpụrụ abịịdị Igbo a, e kewara ha ụzọ abụọ. Ha gụnyere ụdaume Igbo na mgbochiume Igbo. Ụdaume Igbo nke anyị maara dịka vowel sound n'olu Bekee Mgbochiume Igbo nke anyị maara dịka consonant sound. A bịa n'ụdaume Igbo, e mere ka anyị mata na ha dị asatọ n'ọnụọgụgụ. Ha dị asatọ, ha gụnyere a, e, i, ị, o, ọ, u na ụ. Ndị a bụ gịnị? Ụdaume Igbo. ha dị asatọ n'ọnụọgụgụ a bịakwa n'ụdaume Igbo a e kewakwara ụdaume ahụ ụzọ abụọ ka anyị maara dịka ụdaume mfe na ụdaume arọ gịnị bụkwanụ ụdaume mfe a a sị na ụdaume mfe bụ ụdaume ndị ahụ na-adị mfe na mkpọpụta Ụdaume mfe bụ ụdaume ndị ahụ na-adị mfe na mkpọpụta ebe ụdaume arọ bụ ụdaume ndị ahụ na-adị arọ n'ọnụ ma a na-akpọpụta ha. Ọmụmaatụ ụdaume mfe ndị a gụnyere

ile anya n'ọnụ mkpọpụta ha na-eme gịnị na-ara ahụ ọ ihe eji kpọọ ha gịnị ụda ume arọ anyị abịa na mgbochi ume ewezuga ụda ume ndị anyị kpọsịrị nke gụnyere a e i ị o ọ u na ụ ndị nke ọzọ niile bụzi gịnị mgbochi ume igbo ha dị iri abụọ na asatọ n'ọnụ ọgụgụ ha dị iri abụọ na asatọ ka anyị gakwa n'ihu ihe ọzọ anyị ga-eleba anya na ya bụkwa ụda ume ndị gbara mkpị abịakwa na mkpụrụ edemede igbo e nwere ihe ọzọ gbapụtara ihe nke a na-akpọ ụda ume ndị gbara mkpị

Ndị a bụ gịnị? Ụdaume ndị gbara mkpị. Ọ dị mma ka anyị leba anya na mmebe okwu Igbo. Kedu otu esi emebe mkpụrụ okwu Igbo? A na-emebe okwu Igbo site na ijikọ mgbochi ume na ụdaume Igbo ọnụ. A na-emebe okwu Igbo site n'ijikọ mgbochiume na ụdaume Igbo gịnị? ọnụ. Marakwa na e wezuga mgbochiume na ụdaume, a gaghị enwe ihe ihe ọbụla dịka gịnị? mmebe okwu Igbo. Ọ bụ site na mbịakọta ọnụ ụdaume Igbo na mgbochiume Igbo bịakọrọ ka a na-esi enwe gịnị? mmebe okwu. Iji maa atụ, anyị nwere a dịka ụda ume Igbo, nwee be dịka mgbochi ume Igbo, nweekwa a dịka ụda ume Igbo. Ọ bụrụ na mkpụrụ okwu atọ a abịakọta ọnụ, a ga-enweta mkpụrụ okwu a na-akpọ aba aba ya bụ a bee a aba. ile anya ị ga-ahụ na ọ bụ mbịakọta ọnụ ụda ume na mgbochi ume mebere mkpụrụ okwu a ka anyị gakwa n'ihu e nwekwara chi dịka mgbochi ume nwee ee dịka ụda ume nwee ti dịka mgbochi ume bịa nwee a dịka ụda ume Ọ bụrụ na mkpụrụ okwu ndị a abịakọta ọnụ, anyị ga-enweta mkpụrụ okwu a anyị ga-enweta cheta cheta ya bụ mbịakọta ọnụ ụda ume na mgbochi ume bịakọtara mebere gịnị okwu ndị a anyị nwekwara mị mị a i lee anya na mkpụrụ okwu a ị ga-ahụ mgbochi ume abụọ na otu ụda ume ya bụ mma anyị nwekwara bị ọ ọ lị ụ ya bụ bọọlụ enwekwara ọ nị ụ ya bụ ọnụ enwekwara gị a ya bụ ga enwekwara zị a rị a ya bụ zara Ọ bụrụ na i lee anya na mkpụrụ okwu ndị a niile, ị ga-ahụ na ụda ume Igbo na mgbochi ume Igbo gbapụtara ihe na ha niile. Ọ bụ otu a ka esi emebe gịnị mkpụrụ okwu Igbo. Ọ dị mma. Eji m aka na ihe anyị kọwara doro gị anya nke ọma. Ebe a ka anyị ga-akwụsị na ihe ọmụmụ nke taa. Echefukwala idosa ajụjụ gị na kọment sekshọn. Maka ndị na-esonyerebe anyị, gbalịa ka i sonye anyị na YouTube na Onyi Igbo TV. Ndewonu!